Bás i mBaile an Ghorta, Úrscéal don fhoghlaimeoir fásta le Mícheál Ó Ruairc, foilsithe ag Comhar Teoranta 5 Rae Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2. Caibidil 1. Bhí sceitimíní áthais ar gach duine de na foghlaimeoirí fásta. Bhí siad ag baint an-taitneamh go deo as an gcúrsa Gaeilge i gColáiste Phádraig. Bhí an aimsir go hiontach cé gur lár mhí Lúnasa a bhí ann. Inniu, Bhí siad ag dul ar thuras lae go Baile an Ghorta. Thaitin na turais lae go mór leo, go háirithe leis na foghlaimeoirí fásta ón iasacht. Bhí deichniúr ón iasacht ar an gcúrsa i mbliana, duine ón tSeapáin, triúr ón tSín, duine ón Nua-Shéalainn, beirt ón bhFionlainn, duine ón gCatalóin, agus duine ón Astráil. Éireannaigh ba ea iad an dáréag eile, ar státseirbhísigh iad, bunmhúinteoirí agus daoine ar luathphinsean a bhformhór. Bhí an-sprid agus an-atmaisféar i measc an ghrúpa áirithe seo agus réitigh siad go maith lena chéile. Bhí suim acu go léir sa Ghaeilge agus iad toilteanach í a fhoghlaim agus í a labhairt eatarthu féin. Réitigh siad go maith leis an mbeirt a bhí i gceannas orthu freisin, b'iad sin an tArdmháistir Seosamh de hÍde agus an Leas-Ardmháistreás Caitlín Nic Dhonncha. as Muineachán do Sheosamh de hÍde agus bhí sé ina ardmháistir ar Choláiste Phádraig le cúig bliana déag anuas. Maidir le Caitlín Nic Dhonncha, Bleá Cliathach ab ea í siúd, a tháinig mar mhac léinn ar cheann de na cúrsaí seo do na foghlaimeoirí fásta seacht mbliana roimhe sin, ach a d'fhill trí bhliain níos déanaí mar mhúinteoir. Ba é seo an dara turas lae ag na foghlaimeoirí fásta. I rith na chéad seachtaine thug siad cuairt ar Loch Gile agus d'éirigh thar barr leis an turas sin. Ba é seo an chéad uair ag grúpa as Coláiste Phádraig dul go Baile an Ghorta. Níorbh fhiú turas a thabhairt ar an áit go dtí seo. Ní bhíodh faic ann a gcuirfeadh na mic léinn suim ann. Ní bhíodh ann ach fiailí agus fothraigh, mar a deirfeadh de hÍde go magúil. Ach le bliain anuas bhí ionad oidhreachta nua tógtha san áit agus bhí na fothraigh go léir atógtha agus maisithe. Bhí sráidbhaile an Ghorta Mhóir athbhunaithe ag Coiste Gnó na háite ón mbonn aníos. Thug Seosamh de hÍde agus Cathal Ó Loingsigh cuairt ar an áit níos luaithe sa bhliain agus bhí siad an-tógtha leis mar áit. Tiománaí bus ba ea é Cathal. Bhí cónaí air i dteannta a dhriféar, Paula, leathmhíle lasmuigh de Bhaile an Ghorta. Astrálaigh ba ea iad an bheirt acu, a d'fhill abhaile ón Astráil sna hochtóidí is a shocraigh síos ann. Bhíodh cónaí ar a sinsir san áit roimh aimsir an Ghorta ach d'fhág siad siúd an áit roimh an Drochshaol. Bhí de hÍde agus Ó Loingsigh den tuairim gurb fhiú go mór turas lae a thabhairt ar an áit. D'fhéadfaidís leathlá a mheilt san áit gan stró agus ina dhiaidh sin bheidís in ann dul amach chuig Oileán tSeanaigh i mbád iascaireachta agus picnic a bheith acu ansin. Agus ní raibh Baile an Ghorta ach seacht míle is fiche ó Choláiste Phádraig. Moladh do na foghlaimeoirí fásta a gceamaraí a bhreith leo agus leabhar éigin faoin nGorta Mór a bheith léite acu roimh ré. Bhí áthas ar an ardmháistir agus ar an leasardmháistreás a fheiceáil go raibh iliomad leabhar faoin nGorta ceannaithe ag na mic léinn agus iad á léamh go fonnmhar acu le seachtain anuas.